aha Chi- Chinemeze Abaga Ha nwa m gaa gunu ma ọ dị mma nna anyị E, ọ bụ na ị na-ene anya ọ dị ka a ga-asị na ụfọdụ ife gachazi aga n'omenala Igbo mana nwe ife m chọ ka m jụọ kedu ife wa aka ji ọfọ
um, aka ji ọfọ nwa m o rigwa nne ihe a fụrụ otu n'iru fụ ya n'azụ aka ji ọfọ okwu otu gị ọnụ ahụ ya-ama mmụọ iku wee buru ọfọ ya mara arụsị iku wee buru ọfọ ya ọ bụrụ ị pụta i kwue na ebe aka ji ọfọ anyị na ndị Enugwu Ukwu Nimo Abagana anyị nwee union aka ji ọfọ ị ya-apụta sị na ebe aka ji ọfọ ya-ama mmụọ iku mara ihe mmụọ ị na-enye nri i ji jide n'ọfọ wee ya ekwu nziokwu na onye ji ọfọ ya ekwu nziokwu iji ebe a na-eme ife nziokwu adịrị awa ọjị ata na akụ n'isi kwụba onye ahụ iji ọfọ maka na ọ bụ na i mee mistake taa anya ọ tọ gị ụkwara gbuo gị maka na ị dị ekwu nziokwu ka e ka i si bụrụ aka ji ọfọ
dị ije daalụ ee e nwe age ma ọ wa arọ a na-etolue e nwe arọ a na-etolue tupu e wee nwee ike banye ee o nwere etu e si aba o nwere onye ya-eburu mmụọ na 30 years ma 20 years o register n'aka ndị ji ọfọ o jidekwa ọfọ ọ sọwa nsọ ihe gbasara ọfọ na-ajụwa nziokwu i kwuwe ị ya-ama mmụọ i bu bewere aka ji ọfọ ngwa kedu ụfọdụ nsọ kedu ụfọdụ nsọ aka ji ọfọ na-asọ aka ji ọfọ aya atụrụ asị ife na-edoro ya anya ọ gwa gị na ya amarọ nwa m na ife nke a ị na-ekwu na ya amarọkwa ya ya wee gbara isi onwe ya ọ bụla ebe a na-eme ife na-abata ka erie bụrụ abụ sị na ekunye na ya pụọ na ya adịrọ ya onye ahụ na-eji ọfọ ọfọ na ogu Mm. ị fụgo ya ị fụ onye a na-emegide emegide a na-emewu ị pụta i kwuo nziokwu ifu ya tu ị mara na ya onye ahụ n'iji aka n'iji ọfọ ikwu enyi gba ijewala onwe gị ọ bụrụ a bịa weta 20,000 nye gị na i ji ọfọ i kwuzi nziokwu onye akpata ya ọnwụ ike ji dị- adịkakwu maka onye tụnyere ya na-enwuri ya n'isi na i ji ọfọ jee na-ana bribe anaghị enwuri onye ahụ
Okay. daalụ hinne Mm. Eh, ọzọ dị ka ibe ya wụ na e na-eme anyị ife me- ife kpata m ji jụ ajụ wụ na ụmụaka na-ekwu na fa wụ aka ji ọfọ karịzị n'otu aka a ị na-enezi anya kịta mgbe anyị na-eto eto before ịfụ tupu ịfụ nwatakịrị ka o ji oji ịma na ọ nna ya wụ dibịa kwụ ya n'azụ mana kịta ụmụazị na-ewegharịzi oji Eh, ka a ga-asị na o nwezi ife ọ wụ ya adịnaghị surprise na-ekwu na um, new generation ka anyị nọ na ya ụmụaka ka 25 years ruo ọ kpụrụ oji 25 erika na fa ji eje ayọ ego o nwere mmụọ o tiri o nweghị arụsị o bu wee ji iti mmụọ wee buru oji pụta fa ji eje ayọ ego and ọtụtụ of- o- many of them ọ na-ebu oji ya were ya na-eme ife ọjọọ mana olden days na before ịfụ onye bu ọfọ ọ ga-eru ya to 50 years eh, o- iji oji ọ ga-eru 50 years ịma oji ọ dịrọ n'ofele dọrọ Eh, o nwere mmụọ i bu o nwere arụsị i ku I- ịkwụ ebe efe yiri ọka o jee yọta ego kama na ndị be anyị enebara ya anya na o nwe mgbe a machiri na achọrọ ụmụaka niile a ife dịka 20 years ago a machi na o nwe achọrọ set of ụmụaka 20 years ka o jiri oji mana kịta na ife emebigo ebe onye si nọzi ọ pụta ọ gwọta ọgwụ 20 naira ọ kpụrụ oji pụta ilo
ee eh, kedu ife e nwekwanụ ike ime maka na nya wụ ife n'anya m ọ na-emebikwa ife eh, o nwerọkwa ife a ga-eme ya na mm, a sị mmiri siri isi wee gbalụ mgbe Abagana anarọ emezi etu e si eme duru ndị mgbe mbụ mbụ nwaanyị ara weta ahụ abatarọ n'ilo arọ ebe a na-apịa osisi from 9 o'clock to 12 mgbe ụmụ nwaanyị ndị nkiri gaba ka ụmụ nwaanyị na-abata mana kịta na nwaanyị na-abata na-ese mmụọ foto n'ilo arọ ọ dị necessary nwaanyị ọnya amụ onye ma mmụọ mana nwaanyị apịa mmụọ pịa osisi bụ nwaanyị ekwuwe na Ojiọnụ pịa
ọ dị mma i lue na Ụmụnachi e, n'Eke ụtụtụ nwaanyị ada abịa ọsọ mmụọ na mmadụ ya anọ ya and onye wụ ogbodu ada abara ebe ahụ Kedu ihe wụ ogbodu? ogbodu bụ onye na-amarọ mmụọ Okay. ọ sọ ndị ma mmụọ ya abịa fụ etu e si apịa osisi apịacha osisi mmụọ na o kpupụ isi ya o zuchi ike o digharịkwa mana be anyị na anyara eme anyara eme anyara asọzi nsọ niile a na-asọ na new generation ịpụtaja nwaanyị akpụkpụ mmụọ kpụpụ isi nwaanyị rie lesiwe pure water Hey.
ee ife dị na ya bụ igbo bụ igbo anyị ga-akawa arụ ka echukwu anya ife kwesịrị ka emesi mee ka esi kwesị ime ya nke ị nakwetara na ya o merie ka ọ ghara ịwụzi ka esi eme ya mana sị kawa arụ mee ya ka esi wee kwesị ime ya ka ọ wee daba ana m ekwu ụmụaka niile a na-ekwu na fa wụ aka ji ọfọ aka ji ọfọ ị ya-ekwunwukwa eziokwu ka ọ ya-awụ ahụ gị na chidimma tata ahụ gị na chiọma echi ọ nya ka iji wee wụrụ aka ji ọfọ ekenekwa m ụnụ ndị be anyị deeje daalụ